So tá sé chomh maith againn tosnú mar sin is dócha, agus mar sin fáilte romhaibh isteach mar sin a chairde chuig céad chaint na sraithe i mbliana leis an Dr Pádraig Ó Mianáin. Píosa beag eolais ar dtús ar Phádraig. Cé gur rugadh anso é san ardchathair, is i nGaoth Dobhair a tógadh é. Sea, tá an bua sin aige, faraor, agus tá sé ina chónaí sa Tuaisceart le breis is tríocha bliain agus tá sé féin agus a chlann ina gcónaí i gCarn Tóchair i gContae Dhoire. Agus gníomhach, tá sé féin gníomhach i gcúrsaí teanga agus. oideachais sa cheantar agus leis an gclub áitiúil, Cumann Lúthchleas Gael Shleacht Néill chomh maith. Is dócha go bhfuil cur amach ag cuid agaibh ar na gaiscí atá déanta ag an gclub san sa pheil agus san iomáint le tamall de bhliantaibh. Sular ceapadh é mar eagarthóir foclóireachta i bhForas na Gaeilge in 2008, do bhí sé ag obair mar aistritheoir agus mar eagarthóir in earnáil an oideachais agus ansan seal ina léachtóir ollscoile. Le breis is deich mbliana anois tá sé i mbun thionscadal an fhoclóra nua Béarla-Gaeilge, Foclóir.ie, agus tionscadail eile ar nós Teanglann.ie agus Focal.ie, agus is é, gan dabht, a bhí mar phríomheagarthóir ar an Concise English-Irish Dictionary a foilsíodh le déanaí, sé sin, ag fíordheireadh 2020, agus arís, tá mé cinnte go bhfaca go leor agaibh an seoladh iontach a déanadh beo ar YouTube in ainneoin na hainneoine is dóigh gur éirigh go han-mhaith leis sin agus gan dabht bhí na maithibh is na móruaislibh i láthair aige agus ag caint. Bhí an tUachtarán agus an t-iarUachtarán ann don seoladh sin agus gan dabht duine des na maithibh taobh thiar de ar fad ná Pádraig é féin agus beidh Pádraig ag caint linn inniu mar sin ar an ábhar sin, ar thiomsú an CEID agus Idir Bhog agus Chrua, Tiomsú an CEID atá mar theideal aige inniu agus mar sin thar ceann na scoile, sé sin Fiontar agus Scoil na Gaeilge, ba mhaith liom fáilte a fhearadh romhat inniu a Phádraig isteach agus go raibh míle maith agat as a bheith toilteanach é seo a dhéanamh dúinn. Go raibh míle maith agat a Phádraig.
Bhuel, ar dtús báire, caithfidh mé féin mo bhuíochas a ghabháil libh as cuireadh a thabhairt domh ar chúpla cúis. An phríomhchúis i gcoitinne ná go bhfuil muid le bliantaí ag iarraidh spéis a spreagadh i gcúrsaí foclóireachta in sa domhan acadúil agus tá sibhse ar ndóigh in san áit a bhfuil, nó tá sibh féin ag déileáil le cúrsaí na Gaeilge agus tá mic léinn faoi bhur gcúram agus is anois go bhfuil cúram na foclóireachta tugtha ar ais, bhuel, tugtha isteach faoi scáth Fhoras na Gaeilge agus gur cúram reachtúil é seo atá le cur i bhfeidhm ar bhonn buan. Tá sé tábhachtach go mbeadh go mbeadh daoine ar fáil i bpobal na Gaeilge a mbeadh, bhuel, sin, na scileanna nó cúlra acadúil acu in san obair nó ní thugann ní thugann duine ar bith ach seal agus, you know, beidh mo sheal féin istigh lá éigin amach anseo agus tá muid ag iarraidh go mbeadh, you know, go mbeadh pleanáil comharbais go mbeadh daoine amuigh ansin a mbeadh spéis acu san ábhar, go mbeadh daoine oilte dá mba rud é gur mhaith leo cur isteach ar obair a bheadh ar fáil agus tá muid ag pleanáil faoi láthair ag beartú tabhairt faoi dhá fhoclóir nua, bhuel tá súil againn an bhliain seo chugainn ceann nua Gaeilge-Béarla agus Gaeilge-Gaeilge ach is cúram leanúnach atá i gceist a bheith anseo agus tá sé an-luachmhar againn a aon deis a bheith againn le dhul i láthair an domhain acadúil agus daoine a spreagadh nó suim a spreagadh agus go háirithe scoláirí a spreagadh maidir le gairm na foclóireachta. An dara cúis ná go bhfuil, tá saineolas ar leith agaibh féin ins an ollscoil sin i dtaca le cúrsaí foclóireachta agus téarmaíochta agus rudaí ar nós tógáil corpais agus rudaí mar sin agus tá muid féin, tá roinnt comhpháirtíochtaí againn féin leis an tionscadal foclóireachta le Fiontar go díreach ar na mallaibh ansin, cuireadh i gcrích an dara céim de chorpas mór taighde foclóireachta, an corpas is mó den Ghaeilge chomhaimseartha dá bhfuil curtha le chéile go dtí seo agus tá súil againn leanúint orainn den chomhoibriú sin amach anseo agus tá sé tábhachtach a úsáid i gcás Chóil na Gaeilge go mbeadh na páirtithe ar fad a bhfuil saineolas acu agus scileanna agus taithí go mbeadh siad ar fad ag tarraingt le chéile seachas go mbeadh daoine ag dúbailt oibre agus tá muidne go mór i bhfách le tarraingt ar shaineolas ó fhoinsí eile seachas gur gá dúinn féin a bheith ag iarraidh an saineolas sin a chruthú agus a chur ar fáil i dtaca le hacmhainní foirne. I dtaca le cur i láthair an lae inniu, beidh mise ag caint, den chuid is mó, beidh mé ag caint ar an bpróiseas a lean muid chun leabhar a dhéanamh den leagan ar líne agus na dúshláin a bhain leis sin ó thaobh, go príomha, ó thaobh cúrsaí toirte go bhfuil, níl aon teorainn toirte nó níl aon teorainn spáis in acmhainn ar líne, agus tá, tá teorainneacha i gceist le leabhar. Agus ansin i dtreo dheireadh, ag deireadh na cainte, beimid ag breathnú ar an chaoi, ar chomparáidí idir, mar shampla, an leagan ar líne agus an leagan sa leabhar agus cad a léiríonn siad sin i dtaca le bríonna nó focail a bhfuil tosaíocht acu thar a chéile, agus b'fhéidir ar bhonnaí spéisiúla, do dhaoine a bhfuil spéis acu i gcúrsaí foclóirí i gcoitinne, agus aithnímid go bhfuil spéis ar leith ag pobal na Gaeilge i gcúrsaí foclóireachta nó is dual do gach Gaeilgeoir foclóir a bheith ina lámh. Tá muid i dtuilleamaí foinsí foclóireachta níos mó ná a bheadh mórtheanga Agus tá, bíonn i gcónaí, tagann a lán den saol chugainn trí scagaire an Bhéarla agus bímid ag iarraidh go dtí an Ghaeilge seo nó go dtí an Ghaeilge chruinn, tá ceisteanna faoi chaighdeán agus faoi chanúintí agus rudaí mar sin. Mar sin bíonn, tá riachtanas ag an Ghaeilgeoir ariamh anall le foclóirí thar mar a bheadh ag an ghnáth-Bhéarlóir ina dteanga féin agus dá bharr sin bíonn spéis agus bíonn tuiscint go minic ag lucht na Gaeilge cé go go measfaidís nach bhfuil ach bíonn taithí agus cur amach agus bíonn breithiúnas againn le tabhairt ar fhoclóirí agus bíonn díreach ag breathnú ar cad a léiríonn a bhfuil in san fhoclóir a foilsíodh anuraidh faoin saol i gcomparáid le foclóir de Bhaldraithe a tháinig amach ar ndóigh ag deireadh na gcaogaidí. Mar sin, má thosaímid agus tabhairt faoi go dtí ar le cúlra na hoibre seo nó an tsaothair a thabhairt agus cén fáth go bhfuil duine éigin as Foras na Gaeilge ag caint libh inniu, nuair a tharlaigh Comhaontú Aoine an Chéasta, Bunaíodh an Foras nua Teanga agus Foras na Gaeilge i mbun na Gaeilge, ar ndóigh, thuaidh agus theas, agus cuireadh an fhoclóireacht agus an téarmaíocht sa Ghaeilge mar chúram reachtúil ar Fhoras na Gaeilge, nó ba léir faoin am sin go raibh cúrsaí foclóireachta ligthe le faillí, ligthe le sruth, ó tháinig foclóir Uí Dhónaill amach ins na seachtóidí. Agus toisc go raibh chomh fada sin is go raibh agus an taithí agus an cur chuige agus go háirithe an taithí thréadúil a bhaineann le tionscal mór, bhí sin ar fad ligthe, mar a deirim ligthe le sruth cuid mhór, bhí gá le pleanáil maidir le conas tabhairt faoi thionscal mór foclóireachta, go háirithe i bhfianaise na n-athruithe a bhí tar éis teacht ar an bhfoclóireacht i gcoitinne i dtaca le cur chuige agus ar a bharr sin ar na hathruithe a tháinig de bharr na réabhlóide teicneolaíochta, mar shampla na ríomhairí agus na corpais agus rudaí mar sin. Mar sin, thosaigh pleanáil an tionscail i bhfad siar, fiche bliain ó shin. Ach níor thosaigh scríobh an fhoclóra, cineál, scríobh ábhar an fhoclóra, go dtí 2008, tosaíodh ar an ábhar Béarla, 2010, tosaíodh ar an ábhar Gaeilge, chuaigh an chéad sciar de Foclóir ponc-ie ar líne in 2013, bhí an aip ar fáil ó 2015, Bhí iomlán an ábhair ar líne ar fáil in 2017 agus luigh muid isteach ar an tiontú go riocht leabhair agus ar ndóigh anuraidh tháinig clabhsúr leis an tionscadal le foilsiú an leabhair. Sa mhéid go dtagann clabhsúr le haon fhoclóir anois sa ré theicneolaíoch nuair is dual do gach foclóir go mbeadh nuashonrú á dhéanamh go rialta, ar a laghad uair sa bhliain, i dtaca le focail nua nó bríonna nua nó leasuithe agus rudaí mar sin. Tá buntáiste ar leith ag baint le rudaí ar líne, nó ar bhealach, is féidir i gcónaí iad a cheartú. Níl an strus céanna ag baint le hiontráil ar líne agus atá le hiontráil sa leabhar, is má tá botún ann, tá an iontráil sin dhul a bheith ag dó na geirbe ag an eagarthóir go lá a bháis nó lá a báis. Ach sin dán na n-eagarthóirí. ann. Mar sin, ag pointe amháin, ní raibh i gceist, nuair a thosaigh an tionscadal fiche bliain ó shin, sula raibh an t-idirlíon agus na haipeanna agus rudaí mar sin ar an aird, is leabhar agus CD-ROM. B'é an CD-ROM an chuid a ba nua, ba úrscothaí den teicneolaíocht. Agus nuair a thosaigh muid, is leabhar agus CD-ROM, ach ba léir nuair a thosaigh scríobh an fhoclóra timpeall 2008, 2010, go raibh ré an CD Rom, gur ré an-ghearr a bheadh ann, agus athraíodh an sprioc ansin go dtí leagan ar líne agus leagan aipe. Agus go pointe áirithe, cheap muid go raibh go raibh an ceann scríbe bainte amach nuair a bhí sin déanta. Ach braitheadh ansin nó tá go leor daoine, ar chúiseanna difriúla, braitheadh go mbeadh éileamh ar leabhar agus gurbh fhiú leabhar a dhéanamh, gurbh fhiú an t-am agus an dua agus an t-airgead, nó costaíonn am airgead, ar ndóigh, gurbh fhiú an braon fola tabhairt faoi leagan clóite den fhoclóir ar líne a dhéanamh, go príomha, mar atá ráite ansin, toisc nach raibh foclóir mór náisiúnta mar sin curtha ar fáil ó bhí Foclóir Uí Dhónaill agus go raibh fiche bliain níos faide arís ó bhí Foclóir de Bhaldraithe tar éis theacht amach agus nach raibh aon leagan nua daofa sin i ndiaidh theacht amach idir an dá linn. Aithnímid, d'ainneoin an dul chun cinn i dtaca le leathanbhanda agus araile, go bhfuil go leor daoine nach bhfuil rochtain acu, nó nach bhfuil cleachtadh acu, nó nach bhfuil aird acu ar áiseanna digiteacha. Mo mháthair féin, mar shampla, ní raibh 's aici i ndáiríre cad a bhí i gceist leis an fhoclóir go dtí go bhfuair sí an leabhar ina lámh, nó níl aon chleachtadh aici ar ghutháin póca agus táibléid agus a leithéid. Tá áiteanna sa tír nach bhfuil cumhdach ceart leathanbhanda acu le go bhféadfaidís úsáid thairbheach a bhaint as an tsuíomh agus rudaí mar sin. Tá go leor daoine leis a cheapfadh, nó is dóigh glúin, glúin áirithe a mbainim féin léithe, a mheasfadh nach foclóir go leabhar, i ndáiríre, nach foclóir é go dtí go bhfuil sé ar an deasc. Agus chomh maith leis sin, braitheadh go mbeadh sé, tábhachtach go mbeadh toradh nithiúil, toradh a bhféadfá do lámh a leagan air, ann ar thionscadal a bhí costasach, a caitheadh go leor airgid air, a bhí ar siúl ar feadh tamall fada agus, ar bhealach, an rud atá ar líne, tá sé an-teibí. Níl aon choincheap ag daoine de cá mhéad ábhar atá ann, cá mhéad oibre a bhí i gceist, cad é chomh saibhir, cad é chomh fairsing. Agus nuair a deirtear le daoine anois, nuair a cheannaíonn siad an, an beithíoch mór de leabhar a bhíonn sé ar an deasc acu agus an focal concise agus tá an focal concise ann toisc gur idir 50% agus 60% den ábhar ar líne atá sa leabhar, mar sin tugann sin coincheap do dhaoine de cá mhéad ábhar atá ar líne agus in amanna bíonn daoine ag rá bhuel goidé tá, goidé tá domhan na Gaeilge nó goidé tá aon dream a fháil ar airgead poiblí agus tugann an leabhar léiriú saghas fisiciúil do dhaoine, léiriú físiúil ar goidé go díreach, goidé toradh na hoibre. Os a choinne sin, bhí cúiseanna áirithe gan tabhairt faoi leagan clóite. Tá ré na bhfoclóirí clóite ag dul in éag agus go ginearálta tá na comhlachtaí móra ag éirí as foclóirí móra a chur i gcló seachas má tá spriocghrúpa custaiméirí acu ar nós b'fhéidir mic léinn ollscoile a mbeadh ráchairt acu ar fhoclóir de mhéid áirithe dátheangach, b'fhéidir an Collins Robert nó rudaí mar sin. Tá srianta toirte agus feidhmiúlachta agus costais i gceist le leabhair, Mar shampla, na pointí ag an bhun ansin, tá cumhdach i bhfad níos mó ag gabháil a bheith ar líne ná a bheith sa leabhar. Nuair a chuireann tú isteach focal cuardaigh ar líne, aimsíonn tú gach áit a bhfuil an focal sin trí iomlán an fhoclóra, ar ndóigh, má tá leabhar agat, muna bhfuil fhios agat go bhfuil an focal atá tú a lorg faoi iontrálacha XYZ thar míle go leith leathanach, bhuel, ní bhfaighidh tú ariamh iad. Tá éascaíocht ag baint, mar a deirim, le, ó thaobh cuardaigh agus rudaí mar sin leis na leaganacha leictreonacha, agus ar ndóigh ar líne is féidir comhaid ghramadaí agus comhaid fuaime a cheangal leis an suíomh, atá an-áisiúil d'fhoghlaimeoirí, ní bheadh siad ag teastáil ó dhaoine ar ndóigh ins an fhóram seo, ach daoine atá ag toiseacht amach ar a gcosán foghlama, bheadh na comhaid fuaime ina mórchuidiú daofa, go háirithe nuair atá na trí chanúint clúdaithe againn, agus tá na comhaid ghramadaí áisiúil do gach duine. Is iomaí duine nach mbíonn róchinnte goidé an ginideach nó goidé an caighdeán i dtaca le focal nó tuiseal ar leith. Agus dá réir sin, chomh maith leis sin, bhí's againn go mbeadh coimhlint idir dhá chur chuige eagarthóireachta, nó nuair nach bhfuil aon laincisí spáis, tá sé éasca breis samplaí a chaitheamh isteach agus breis bríonna agus ní bhíonn tú buartha faoi bheith comair nó mórán brí i mbeagán focal, mar a dúirt Máirtín Ó Direáin, Níl aon ghá le beagán focal agus tú ar líne. Agus mar a dúirt muid fosta, na daoine a raibh taithí acu le sé nó seacht de bhlianta ar a bheith ag úsáid an tsuímh nó ag úsáid na haipe, bhí baol ann nó bhí riosca ann go mbeadh comparáid neamhfhabhrach á déanamh acu leis an leagan clóite. Tá na háiseanna seo ar fad ar fáil ar líne, tá an cumhdach i bhfad níos fairsinge agus go mb'fhéidir go mbraithfeadh siad gur buaileadh bob orthu nuair a cheannaídís an leabhar, agus is chuige sin go príomha a cuireadh Concise am ins an teideal le nach mbeadh daoine ár gcrá ag cur ceist cén fáth nach bhfuil an iontráil seo ins an leabhar. Bhí dúshlán eile ag baint leis an leabhar ná go hidirnáisiúnta ní heol dúinn go bhfuil aon tionscadal eile ag obair ó ó leagan leictreonach go dtí leagan mar leabhar. Tá gach mór mórchomhlacht le fiche bliain ag déanamh leaganacha leictreonacha de leaganacha a bhí acu mar leabhar. Mar sin, bhíomar uilig ag snámh in aghaidh an tsrutha agus ní raibh eiseamláir ná múnla go bhféadfaimis tarraingt ar an taithí sin. Agus go ginearálta insan obair foclóireachta, bímid ag tarraingt cuid mhór ar an taithí idirnáisiúnta is déanaí agus tugann sin, cuireann sin bonn an-bhailí faoinár gcuid oibre agus faoin chaoi a gcuirimid ár saothar i láthair. Tá toirt fhisiciúil an leabhair ina shrian shuntasach ar an obair chomh maith ná le haon leabhar tá costas ag baint leis an méid leathanach a chuirtear i gcló. Ag pointe áirithe tá an leabhar ró-mhór le bheith inláimhsithe ag an úsáideoir. Agus ba léir dúinne ón tús nuair a rinneamar an chéad cineál, an chéad choigeartú nó an chéad aistriú ón leagan ar líne go dtí samhail den leathanach clóite, ba léir go mbeadh timpeall 3,500 leathanach d'ábhar clóite againn. Anois, an leabhar atá i gcló, tá 1,700 ann, mar sin dá gcuirfí gach a bhfuil ar líne i gcló insa riocht ina bhfuil sé ar líne, bheadh dhá imleabhar den toirt sin, agus chiallódh sin go mbeadh dhá dhá oiread an chostais ar an leabhar don úsáideoir, agus ní bheadh sin i ndáiríre leath chomh háisiúil, mar sin rinne muid cinneadh go go dtabharfaimis faoi rud éigin idir míle go leith agus 1,800 leathanach, rud agus chiallódh sin gur ghá dúinn 50% de thoirt an leabhair a nó ar de thoirt an ábhair ar líne a chailleadh le go bhféadfaí é a chur i riocht leabhair. Mar sin, bhí orainn breathnú ar bhearta éagsúla chun ábhar a fhágáil ar lár, ábhar a rianadh le fágáil ar lár. Anois, ní bheadh an t-ábhar á scriosadh, ná bheadh an t-ábhar i gcónaí ar fáil ar líne, ach b'éigean dúinn teacht ar bhealaí agus, ar ndóigh, más geal leis an fhiach dubh gach ceann dá ghearrcaigh, is geal le gach eagarthóir, gach uile fhocal, gach uile shiolla dá bhfuil curtha in aon iontráil acu agus níl sé éasca iarraidh ar eagarthóir ar bith leath de na hiontrálacha nó leath de na bríonna a fhágáil ar lár. Ach bhí seo le déanamh, ní raibh aon dul as agus ní fhéadfaí an leabhar a chur i gcló mura ndéanfaí sin. Mar sin, bhí dhá, bhí dhá chéim i gceist maidir le laghdú a dhéanamh ar laghdú riochta nó laghdú ábhair a dhéanamh. An chéad cheann ná gurbh éigean dúinn ábhar a a bhí, atá go fóill ar líne a rianadh le fágáil ar lár, agus bhí sin á déanamh cé acu iontrálacha iomlána nó ceannfhocail, mar a thugtar an téarma oifigiúil i gcúrsaí foclóireachta. As na hiontrálacha a bhí le fanacht sa leabhar ba ghá roinnt de na bríonna a rianadh lena gceilt, nó aonaid chéille, arís an teideal teicniúil. fiú laistigh de na bríonna a bhí le coimeád laistigh de na ceannfhocail a bhí le coimeád. Bhí samplaí le fágáil ar lár agus in amannaí fiú go ndeachaigh muid ag an micrileibhéal go raibh muid ag baint amach roinnt de na leaganacha Gaeilge a bhí atá ar fáil ar líne mar aistriúchán ar shamplaí mar sin. Bhí chuaigh muid ón leibhéal ab airde, iontrálacha iomlána a fhágáil ar lár, go dtí leibhéal sách mionchúiseach, mionsonrach ina mbeifeá ag rianú? Bhuel, tá trí leagan Gaeilge anseo agus braithim nach bhfuil an riachtanas céanna le sampla 3 agus dhéanfaí an sampla sin a cheilt sa leabhar ach go mbeadh sé fós le feiceáil ar líne. Chomh maith leis sin, bhí leasuithe suntasacha le déanamh, tugann muid leasuithe cosmaideacha, sé sin, fiú dá ndéanfaí an t-ábhar a bhí fágtha tar éis na ceilte a chur ar fáil insa riocht ina bhfuil sé ar líne bheimis fós timpeall sé nó seacht gcéad leathanach thar an sprioc. Mar sin, b'éigean dúinn athbhreithniú a dhéanamh ar an chaoi a bhfuil an t-ábhar, na hiontrálacha curtha i láthair. Mar sin, is féidir an t-eolas céanna a chur i láthair ar chúpla bealach. Agus go bunúsach, tá an leagan amach ar líne, toisc go bhfuil sé dírithe ar ghutháin póca agus ar tháibléid, tá an leagan amach an-ingearach Tá return tar éis gach sampla agus tá return tar éis gach leagan Gaeilge is rudaí mar sin agus bhain muid amach rudaí mar sin, beidh muid ag breathnú ar shamplaí de seo thar na sleamhnáin bheaga romhainn. Mar sin, rinne muid leasú ar an fhormáidiú, rinne muid leasú ar na noda síos tríd an leagan ar líne agus bhain muid úsáid as cros-tagairtí in áit a raibh tacar mór ar nós tíortha nó teangacha nó dathanna agus rudaí mar sin. In áit a raibh teimpléad nó cur chuige comhleanúnach in úsáid i dtaca le samplaí chun úsáid na bhfocal seo a mhíniú, shocraigh muid cros-tagairt go gcoinnimis. eiseamláir amháin agus go mbeadh cros-tagairt ó gach ball eile den tacar chuig an eiseamláir agus shábháil sin an dúrud spáis agus mar a deirim, beidh muid ag breathnú ar shamplaí de na céimeanna seo. Mar sin, conas a thugann tú faoi suas le leath, idir trian agus leath an ábhair a fhágáil ar lár i bhfianaise na péine a bhaineas leis sin i gcás gach eagarthóra? Bhuel, ní mór i gcónaí, agus tá an fhoclóireacht chomhaimseartha ar fad bunaithe ar cad é atá riachtanach, cad é atá inmhianaithe agus cad é nach bhfuil gá leis. Tá na foclóirí ar fad anois, bhuel, cinnte na rudaí comhaimseartha ar fad, bunaithe ar oll-chorpas teanga, agus is féidir anailís staitistiúil a dhéanamh ar ábhar na gcorpas sin, an corpas Béarla a bhí mar bhonn faoi foclóir.ie, is corpas 1.7 billiún focal a bhí ann. bhí caite isteach in aon ollchomhad amháin, ritheann na saineolaithe a gcuid algartam agus bhí muid in ann gach iontráil dá bhfuil ar líne, tá 48,000 iontráil ar líne, agus tá gach ceann acu sin scóráilte ón cheann is minice sa Bhéarla go dtí an 48ú focal is minice sa Bhéarla. Sin an rud a chuir na ríomhairí ar ár gcumas a dhéanamh. Mar sin, bhí muid in ann, mar thúsphointe, gach iontráil fhéideartha, gach iontráil a bhí ar líne, nó bhí seans go mbeadh an sa leabhar, go mbeadh siad sa leabhar agus bhí muid in ann gach ceann acu a scóráil ó haon go dtí daichead is a hocht míle. Ansin bhí céimeanna maidir le comparáid le foclóirí eile ar aon mhéid leis an toirt a bhí i gceist againn. Bíonn tacair áirithe ar gá iad a chuimsiú, ní fhéadfá dhul i gcló le aon mhí dhéag agus ceann amháin fágtha ar lár, ná ní fhéadfá dhul i gcló le. 31 contae agus ceann a fhágáil ar lár toisc nach bhfuair scór mar sin. Tá tacair maidir le dathanna, ainmhithe, teangacha, cluichí is rudaí mar sin. Bíonn tacair áirithe a nglactar leis go mbeadh méid áirithe ball sna tacair sin in aon fhoclóir den mhéid sin, is cuma cé chomh minic agus a bheidís le fáil ins na corpais. Ní chiallaíonn scór minicíochta i gcónaí an scór riachtanais in aon teanga. Ina dhiaidh sin, bhí breithiúnas na n-eagarthóirí agus i bhfianaise go raibh muid uilig tar éis bheith ag obair ar foclóir ponc ie le, nó, bhuel, seacht nó ocht de bhlianta ar a laghad, bhí breithiúnas againn fuinte go pointe, nó chomh fuinte agus a thiocfadh leis a bheith, i dtaca le cé chomh suntasach is atá aon cheannfhocal nó aon bhrí, agus an luach ar leith a thug breithiúnas na n-eagarthóirí ar ndóigh ná gur Éireannaigh muid ar fad agus go bhfuil tuiscint againn ar goidé an Béarla atá in úsáid in Éirinn, goidé an úsáid is coitianta den Bhéarla in Éirinn. Go minic nuair a bhíonn daoine ag caint i mBéarla ar Bhéarla na hÉireann, is mó a bhíonn siad ag caint ar rudaí ar nós a chuisle agus a mhúirnín agus rudaí mar sin i ndáiríre nach mbaineann le gnáthúsáid, sin Hiberno English de chineál eile. An chiall atá againne le Béarla na hÉireann, an Béarla mar a labhraítear in Éirinn, an Béarla sa lá atá inniu ann, gurb é Áth Luain lárphointe cineál an radar-Bhéarla againn, seachas bheith ag breathnú ar Bhéarla na hÉireann ón Bhreatain. Agus nuair atá muid ag caint ar chúrsaí foclóireachta, anois go bhfuil, cineál, go bhfuil comóradh céad bliain bhunú an Stáit ann, tá sé an-ait agamsa mar Éireannach nár foilsíodh riamh aon foclóir Béarla. don tír seo. Tá na hÉireannaigh fós ag brath ar fhoclóirí na Breataine, nó go pointe, foclóirí Mheiriceá, ach tá muid ag brath fós ar Collins nó Oxford, foclóirí atá lonnaithe, lena láncheart a thabhairt dóibh, ina dtír féin is a chaitheann le Béarla na hÉireann mar rud éigin imeallach ar nós Béarla na hAlban nó Béarla na hAstráile, agus is ait liomsa, mar a deirim, mar Éireannach, nach bhfuil foclóir de Bhéarla na hÉireann curtha ar fáil ag an stát agus é bunaithe le céad bliain. Ach ní hé sin cogadh s'agamsa, agus níl aon rún agamsa tabhairt faoi, ná níl rún ar bith ag an Fhoras tabhairt faoi. An rud, ar ndóigh, maidir le breithiúnas na n-eagarthóirí ná comhaimsearthacht. Bímid i gcónaí ag coinneáil súil ar fhocail nua nó coincheapa nua sa Bhéarla atá ag teacht i dtreis, mar féinín nó rudaí mar sin, agus tá sé tábhachtach in aon fhoclóir go mbeidh siad comhaimseartha, agus fiú, cé gur bhuail an phaindéim reatha, go dtáinig sí aniar aduaidh orainn, go díreach nuair a bhí muid ar tí dhul i gcló. Is i mí Bealtaine a chuaigh an leagan chuig mach na hIodáile lena chur i gcló, agus ba í an Iodáil san am sin agus ceantar na Veinéise, b'í sin eipealár an Covid in san am. Ach ar a laghad ar bith thug sin deis dúinn, tá an téarma coróinvíreas agus rudaí eile a bhaineas leis an phaindéim reatha, mar sin is féidir le duine ar bith an leabhar a thógáil is a rá bhuel is féidir an leabhar seo a dhátú go dtí bhuel sa 2020 agus Earrach 2020. Ní hé go mbeidh mise ag iarraidh rudaí ar nós na paindéime ar mhaithe le comhaimsearthacht ach tharlaigh gur comhtharlú a bhí ann, cuireadh moill ar an sceideal agus de bharr na moille sin bhí muid in ann 20 nó 30 téarma a bhí thar a bheith comhaimseartha a chur isteach. Agus ansin, mar a deirim, na roghanna a bhí le déanamh, na hiontrálacha bríonna agus samplaí srl. a cheilt. Mar sin, na sleamhnáin ina dhiaidh seo, beidh muid ag breathnú ar thoradh praiticiúil goidé a bhí ag tarlú. Mar sin, má bhreathnaímid ar dtús báire ar théarmaí, ar théarmaí iontrálacha Tá súil agam, tá scáileán mór os mo chomhair, duine a bith atá ag breathnú ar ghuthán nó ar tháibléad, gabhaigí mo leithscéal. Feiceann sibh in sa cholún seo faoi Foclóir ponc ie sin na hiontrálacha atá ar fáil ar líne, agus aon áit a bhfuil X dearg, sin iontráil a fágadh ar lár ina hiomláine in sa leabhar. Mar deirim, go ginearálta ar bhonn minicíochta, agus fiú, bhuel caithfidh muid a bheith i gcónaí cúramach go dtéann rud as gnáthúsáid an Bhéarla nó go háirithe daoine atá ag déileáil leis an domhan acadúil go ginearálta, bíonn réim úsáide teanga níos airde againn ná an gnáthúsáideoir sa phobal. Ach go ginearálta, ní dóigh go mbeadh an gnáthdhuine ar an tsráid ag caint mórán ar ablution, ní dóigh go mbeadh siad ag caint mórán ar ablation, abjure, agus b'fhéidir nuair a fheiceann tú na cinn atá fágtha ar lár, tá sé cineál furasta a fheiceáil cén fáth go mbeadh scór minicíochta níos ísle acu i gcorpas a thugann léiriú ar úsáid ar oll-úsáid na bhfocal sa Bhéarla, agus na focail a bhfuil X leo, ní hiad na focail is dóichí a bheadh ar bhéal dalta meánscoile, mar shampla. Agus go pointe éigin, is áit éigin idir dalta meánscoile agus mac léinn ollscoile, sin spriocghrúpa láir an fhoclóra Béarla-Gaeilge. sa mhéid gur áis don fhoghlaimeoir go príomha atá i gceist le foclóir Béarla-Gaeilge. Mar sin, má bhreathnaíonn muid ar roinnt samplaí b'fhéidir de bhríonna, mar sin, tá an iontráil cremate fós ins an fhoclóir clóite, ach na bríonna atá scáthaithe liath anseo ar an scáileán, sin iontrálacha ar braitheadh cé acu ar bhonn breithiúnas eagarthóra nó ar bhonn comparáide le foclóirí eile, braitheadh nach raibh na bríonna liatha chomh tábhachtach nó chomh suntasach leis na bríonna nach bhfuil liath. Mar sin, tá an bhrí a bhaineann le corp a loscadh nó a chréamadh, tá sin. coinnithe, an dá bhrí, tá an aidiacht agus an briathar, ach an bhrí thánaisteach a bhaineann le bia a loscadh nó róchócaireacht a dhéanamh ar rud éigin, tá sin fágtha ar lár sa leabhar. Tá sé, anois, tá sé ann ar líne go fóill toisc go bhfuil fianaise ann go bhfuil sé in úsáid insa bhrí ghreannmhar nó sa bhrí bharrúil, ach níl sé sa leabhar. Mar sin, sa leabhar, níl ach brí amháin faoin bhriathar agus brí amháin faoin aidiacht. Mar an gcéanna le crux, agus arís, aithním go bhfuil muid i bhfóram nó i gcomhthéacs acadúil anseo, ach fiú amháin an dara brí atá ceilte ansin, none of her interpretation nó a textual crux, níl a fhios agam cá mhéad duine, fiú sa domhan acadúil, a mbeadh téarmaí mar sin in úsáid go rialta acu. Mar sin, go bunúsach, na bríonna, an t-ábhar atá liath anseo, Rinne eagarthóirí an breithiúnas nach raibh siad chomh suntasach leis an bhrí, leis an phríomhbhrí, an bhrí atá fós bán agus atá sa leabhar, Croí na Ceiste, gur úsáid saghas imeallach an bhrí a bhaineas le cúrsaí dreapadóireachta agus gur úsáid imeallach sa mhéid gur pobal, gur fo-phobal mionlaigh laistigh de mhórphobal úsáide an Bhéarla a bheadh ag caint ar textual crux agus rudaí mar sin. Agus arís is ar an mbonn sin a fágadh na bríonna ar lár. Bhí áiteanna a ndearna muid tanú córasach anois bhí aird mhór ón tús againn ar fhoghlaimeoirí agus muid ag tiomsú foclóir ponc IE. Nó ní ar lucht na Gaeilge atá foclóir Béarla Gaeilge dírithe, is ar dhaoine nach bhfuil a fhios acu cén dóigh le rud éigin a rá i nGaeilic, nó nach bhfuil cinnte goidé mar a deirtear rud éigin i nGaeilic. Agus bhí, bhí muid i gcónaí, mar shampla, i gcás na ngalar ar fad, shocraigh muid, cuirfidh muid, déanfaidh muid teimpléad de iontráil agus léireoidh muid don úsáideoir, ní bhíonn niúmóine agat, nó sin riosca i gcónaí ag teacht ón Bhéarla, you have pneumonia ach sa Ghaeilic, bíonn galar ort, agus mar an gcéanna, ní fhaigheann tú niúmóine, tagann niúmóine ort. Agus is ar an mbonn sin atá samplaí faoi gach galar ar foclóir ponc IE, chun an cheart úsáid sin a neadú nó a chur i láthair na n-úsáideoirí. Níl sé riachtanach do na húsáideoirí líofa ach tá sé riachtanach do na daoine atá, mar a deirim, ar an chasán chun líofachta. Agus go córasach ar fud an leabhair, cheil muid na samplaí seo a bhí ag léiriú ceart úsáide agus níl sa leabhar ach pneumonia agus an leagan Gaeilge. Anseo sampla eile áit a raibh muid ag úsáid cros-tagairtí do na teangacha agus do na haidiachtaí a bhaineann le náisiúntachtaí ar líne. Tá arís ar an mbonn céanna, táimid ag iarraidh léiriú a thabhairt cad é an difear idir A Russian soldier agus The Russian government, is cá huair a bhíonns ginideach in úsáid na Rúise, cá huair a bhíonn aidiacht Rúiseach in úsáid, agus tá an teimpléad seo againn don chuid is mó de na de na focail mar seo atá ar líne, German, French, Italian agus dá réir sin, beidh na hiontrálacha, beidh na samplaí céanna ar fáil faoi gach iontráil acu seo ar líne. Ach chun spás a shábháil, an rud a rinne muid ná d'úsáid muid crosstagairt sa leabhar. Mar sin, ghiorraigh muid an iontráil is éadan, níl ach fíorchnámha na hiontrála insa leabhar, agus thíos ag an bhun, Tá cros-tagairt ag German, agus tá an iontráil iomlán le fáil faoi German. Go bunúsach, tá na struchtúir agus na húsáidí agus na cásanna, nó ginideach nó aidiacht, mar sin, chuaigh muid ón leagan ollmhór a bheadh le, b'fhéidir, you know, céad caoga nó, bhuel, idir theangacha agus thíortha, b'fhéidir go raibh ceithre chéad nó cúig chéad iontráil a bheadh ag glacadh a lán spáis, agus chuaigh muid go dtí cros-tagairtí do naocha naoi faoin gcéad acu, go dtí eiseamláir amháin, agus thug sin cineál. shábháil sin an dúrud spáis dúinn, cé nach bhfuil sé chomh héifeachtach céanna don úsáideoir, gur gá daofa dhul ag áit éigin eile sa leabhar, ach nuair a bhí ganntanas spáis orainn ní raibh aon dul as againn. Agus sin i dtaca leis na leasuithe cosmaideacha, mar sin na leasuithe go dtí seo is leasuithe ábhair a bhí i gceist, bhí muid ag ceilt iontrálacha, bhí muid ag ceilt bríonna faoi na hiontrálacha a bhí fós le fanacht sa leabhar, nó ag ceilt samplaí nó fiú leaganacha Gaeilge de na samplaí a bhí ag fanacht. agus i dtaca leis na leasuithe cosmaideacha, ins an iontráil ar líne, rud nach bhfaca, ná nach léir dúinn a bheith in aon fhoclóir eile. Go háirithe do na hiontrálacha fada, tá achoimre ar líne de na bríonna atá síos fríd an iontráil agus is féidir cliceáil, feiceann tú focal nó dhó agus is féidir cliceáil ar sin agus scrollfaidh an iontráil go huathoibríoch síos ag an áit i gceist agat agus nuair a áirítear, mar shampla, faoi rudaí ar nós 'go', iontráil ar nós 'go' nó 'get' nó 'give', go bhfuil b'fhéidir 250, 270 brí. Tá a oiread focal, mar shampla, in aon cheann de na hiontrálacha sin agus a bheadh i dtráchtas MA. Táimid ag caint ar fiche cúig, fiche míle focal, b'fhéidir, faoi aon iontráil amháin. Na rudaí ollmhóra sin, tá siad an-tiubh agus dá mbeadh ort scrolláil go dtí an céad agus ochtódú brí de go, bheadh do mhéar caite agat go dtí an t-alt. Mar sin, chuir muid achoimre ag an toiseach agus is féidir cliceáil air sin ar líne nó san aip. agus scrollálfar síos chuig an bhrí ar chliceáil tú uirthi. Mar sin, bhain muid amach na hachoimrí. Mar a deirim, an áit a bhfuil return chuile áit ar líne agus beidh muid ag breathnú ar shampla seo ar ball. Rinne muid, tugann muidne dí-ingearú, tá ár mbéarlagair féin forbartha againn, rinne muid dí-ingearú ar an leagan amach. D'úsáid muid an tilde mar atá i bhfoclóir Uí Dhónaill chun, in áit an cheannfhocail sa Bhéarla agus ghiorraigh muid na noda, mar sin, an áit a bhfuil noun le feiceáil ar líne, tá N, an áit a bhfuil verb transitive ar líne, sin teaghráin mhóra fhada focal nuair atá tú ag déileáil le colúin, colúin chúnga, i leabhar, tá VT agus shábháil, rudaí mar sin, ach toisc go bhfuil na mílte agus na mílte sampla díobh sin i gcorp an leabhair, shábháil siad sin an dúrud spáis. Mar sin, an rud a dhéanfaidh mé go díreach mar, mar, mar achar mar sin, tá, tá bileog amháin a léiríonn na céimeanna sin, Agus sin an bhileog seo. An bhfeiceann sibh an pdf sin? Bhfuil sin le feiceáil agaibh? Ok, tá sin le feiceáil sílim. Ok, so má fheiceann sibh ar chlé? Seo an iontráil hip mar tá ar líne. Maith go leor, sin an iontráil anois mar atá fós ar líne. Agus tá tá ceithre bhrí don cheannfhocal, ansin tá brí faoi hipped agus brí faoi sin, seacht, ach tá naoi mbrí ar líne. An colún sa lár, léiríonn sé an méid a ceileadh sula ndearnadh aon leasú cosmaideach, mar sin, fágadh ar lár an bhrí a bhaineann le cúrsaí cúrsaí tógála, an bhrí a bhaineann le cúrsaí torthaí agus an Coinníodh an aidiacht a bhaineann le faiseanta nó cool nó to be hip. Baineadh amach an bhrí a bhaineann le to be hip to something a bheith ar an eolas nó a bheith au fait le rud éigin. Baineadh amach an fhoirm a léiríonn broad-hipped nó narrow-hipped. Coinníodh an bhrí a bhaineann le hips mar bhall den chorp, mar chineál réimse nó réigiún den chorp, to be thin at the hips, agus baineadh amach na na frásaí nó na na cora cainte. Mar sin, tá an t-ábhar liath ar fad fós ar líne, níl aon chiorrú déanta ar líne, um, ach rianaíodh um, haon dó rianaíodh trí bhrí um, as na naoi gcinn le coinneáil sa leabhar. Agus ansin má bhreathnaímid insa cholún ar dheis, feicimid gur baineadh amach na returns ar fad, mar sin an áit a bhfuil return tar éis hip agus tá return tar éis joint, return tar éis cromán, blah blah blah, tá na returns bainte amach. Tá na samplaí ar fad ann atá thall. Tá an tilde in úsáid anseo, caithfidh mé a bheith cúramach ag cliceáil, tá tilde in úsáid ansin in áit hip. Now ní hamhlaidh go n-itheann hip mórán spáis níl ach trí litir ann, ach má tá you know, catalytic converter agat, sin beagnach colún iomlán leis féin agus gach uair a bheifeá á úsáid bheifeá ag úsáid líne iomlán. Mar sin, tá an t-eolas céanna ar fáil ar dheis. agus atá le fáil ins na spásannaí nach bhfuil liath, ar chlé, ach ar ndóigh tá an dúrud, tá mé tar éis an cló a mhéadú cuid mhór le go bhfeicfeá, dá mbeadh an cló ar aon mhéid leis an cholún sa lár bheadh sé laghdaithe a thuilleadh, ach laghdaigh, so, mar sin feicimid ní amháin an laghdú ó thaobh ábhair, sin an méid atá liath, ach feicimid fosta an dóigh ar sábháladh an dúrud spáis tríd an fhormáidiú a leasú agus é a chur i riocht leabhair.

an méid atá ar líne agus an méid atá sa leabhar, ok, agus léiríonn na figiúirí idir lúibíní, tá trí bhrí dhéag faoin fhocal crab ar líne, níl ach brí amháin faoi crab sa leabhar, cé go bhfuil crab ann. Níl crab apple, crabby, crabgrass insa leabhar ar chor ar bith. Tá tá tríocha ceathair ar líne faoi crack, tá fiche is a haon insa leabhar, agus de réir sin. Mar sin, aon áit a bhfuil bearna ar dheis, Níl sin sa leabhar. Ach níl sé seo chomh spéisiúil leis na sleánna a bhaineanns le comparáid le de Bhaldraithe agus agus an ceann reatha. Mar sin, sa cholún ar chlé, tá na hiontrálacha atá insa réimse seo in de Bhaldraithe. Léiríonn an figiúr dubh idir lúibíní an méid bríonna atá in de Bhaldraithe. Léiríonn an figiúr dearg. i ngach colún, na bríonna in sa leabhar sin nach bhfuil in sa leabhar eile. Mar sin, mar shampla, má bhreathnaíonn muid, mar shampla, ar crack, in iontráil in de Bhaldraithe, tá cúig bhrí dhéag faoin, faoin iontráil crack in de Bhaldraithe, ach tá trí cinn acu nach bhfuil ar fáil in sa, in sa Concise, in san fhoclóir anuraidh. Tá fiche 's a haon brí in sa leabhar, insa Concise, faoi crack, ach tá sé cinn acu nach raibh in de Bhaldraithe. Mar sin, aon áit anseo a bhfuil mar cracker, tá ceithre bhrí de cracker in de Bhaldraithe nach bhfuil insa Concise agus tá dhá bhrí de cracker insan fhoclóir comhaimseartha nach raibh ag de Bhaldraithe. Anois, níl mé ag iarraidh barraíocht ama, tá aon sleamhnán amháin a léiríonn cuid de na samplaí. Mar sin, don iontráil crack, Má dhéanann muid comparáid idir an dá bhrí, seo an áit a bhfuil foclóirí spéisiúil maidir le léiriú ar an tsaol agus ar an ré lena mbaineann siad. In, i bhfoclóir de Bhaldraithe, tá an focal crack in úsáid, you know, we had a good crack, we had a good conversation, bhí dreas maith comhrá againn. Tá sé ar fáil mar bhriathar ag déileáil le ola a thanú. And then, you know, we cracked for a while, rinneamar dreas, rinneamar tamall comhrá, bhí tamall, tamall comhrá againn, agus níl siad sin sa leabhar a foilsíodh anuraidh. Ins an Concise a foilsíodh anuraidh, tá crack in voice, má bhriseann, má bhíonn tocht ar dhuine, you know, you could hear the crack in his voice. Tá an druga, ar ndóigh, crack cocaine. Tá an bhrí a thagann ón Ghaeilge, bhí craic mhaith againn, so no, no, no, we had good crack, there's plenty of crack, there's no crack. To have a crack at something, nó an attempt. Mar bhriathar, tá they cracked as in chaill siad guaim orthu féin nó chaill siad an plota nó chaill siad nó mar déarfainn chaill siad guaim orthu féin nó he eventually cracked under the pressure agus ansin to crack a problem. Mar sin sin bríonna, sin sé bhrí nach bhfuil nach raibh i bhfoclóir de Bhaldraithe, cé go bhfuil an clúdach céanna i dtaca le líon aonad céille in de Bhaldraithe, ach léiríonn siad an chaoi ar athraigh an Béarla, nó an chaoi ar athraigh an Béarla mar léiriú ar an saol ina bhfuil sé, agus tá sé sin spéisiúil féin ó thaobh na foclóireachta agus ó thaobh comparáid ó ré go ré. Mar sin, mar fhocal scoir, go dtí i bhfianaise, nó ba é toradh nó críoch agus toradh na mbeart a bhí againn i dtaca le hábhar a laghdú ná gur bhain muid 18,000 ceannfhocal amach as an leabhar. Mar sin, tá 48,000 ar líne ach níl ach 30,000 ceannfhocal insa leabhar. Chailleamar 60,000 aonad céille.

ina iomláine insa leabhar ach laghdaigh muid an t-ábhar foclóireachta go dtí míle seacht gcéad agus sin sin an chuspóir a bhí ag na bearta sin ar fad. Mar sin mar a déarfainn bíonn fáilte i gcónaí roimh aiseolas i dtaca leis an suíomh, i dtaca leis an app nó i dtaca leis an leabhar in am ar bith an seoladh sin aiseolas ag foclóir.ie ach i bhfianaise na cainte seo tá fáilte roimh cheist ar bith, mo leithscéal arís as sciorradh thar am ach tá fáilte roimh cheist a bhaineann le leis an chur i láthair nó le gné ar bith a bhaineann

Ó tháinig sé sin amach, ó cuireadh i gcló é. Bhuel, go ginearálta, ceann de na rudaí a déarfainn faoi dhomhan na foclóireachta insa Ghaeilge, níl an dúrud léirmheasanna á ndéanamh. Fáilte an duine i gcónaí, bhuel, tá, tháinig an léirmheas amach ar na mallaibh, níl sé feicthe agam toisc go bhfuil mé ag fanacht le cóip den, irisleabhar a fháil go fisiciúil agus chuala mé gur luaíodh go raibh an duine a rinne an léirmheas gurbh oth leis nach raibh téarmaí a bhain le réimse áirithe den saol in úsáid agus tá eolas mar sin i gcónaí bailí. Is féidir i gcónaí argóint a dhéanamh, bhuel, is léir nach raibh na téarmaí sin nuair a scóráiltear de bhun minicíochta, agus fiú amháin bhí céimeanna againn féin nuair, go bunúsach, nuair a bhí 30,000 le roghnú. Roghnaigh muid timpeall 25,000. Ansin líon muid na tacair agus is sin, is cinnte gur léigh mé féin go pearsanta dhá uair fríd nó an 20 nó 25,000 a bhí i gceist a fhágáil ar lár agus bhí dhá bhabhta ann ar ndearnadh fríd 25 agus ansin roghnaíodh cúpla míle eile le tabhairt isteach. Ach. Is aiseolas bailí ó aon úsáideoir a, bhuel, braitheann go bhfuil téarmaí áirithe atá suntasach i mo réimse-sa nach bhfuil ann. Tá an t-aiseolas go ginearálta iontach, iontach dearfach agus táimid iontach cineál, you know, is mór an sásamh sin dúinn, ar bhealach, nó táimid ag iarraidh an táirge is fearr a riarann ar riachtanais na n-úsáideoirí. Bíonn i gcónaí coimhlint idir rud éigin acadúil a chur ar fáil agus rud éigin praiticiúil. agus an cur chuige ba mhaith linn a bheadh againn ná go bhfuil bonn acadúil nó go bhfuil, gur de bhun cineál cur chuige acadúil a dhéantar an t-ábhar a tháirgeadh ach go bhfuil sé curtha i láthair ar an bhealach is inláimhsithe, is inrochtana ag na húsáideoirí. Ach cinnte, aon aiseolas maidir le, bhfuil, an bhfuil, an bhféadfaí é a chur ar fáil ar bhealach níos fearr, an bhfuil easnamh ann agus tá sibhse ar fad ag déileáil leis an domhan acadúil agus ag déileáil le mic léinn an bhfuil easnamh ann ó thaobh teagaisc, an bhfuil rudaí a dhéanfadh an leabhar nó an suíomh níos úsáidí nó níos inúsáidte nó an bhfuil breis ábhair is féidir a chur leis. Bíonn fáilte i gcónaí roimh aon aiseolas de chineál ar bith mar sin nó is iad na custaiméirí i gcónaí atá ceart sa chás seo. Bíonn contúirt le foclóirithe agus daoine atá, b'fhéidir, ró-acadúil gurb é an rud a mheasann muidne atá ag teastáil, nach é sin an oiread atá ag teastáil ón phríomh-spriocghrúpa, agus mar a deirimid i gcónaí foclóir Béarla-Gaeilge, tá sé dírithe go príomha ar dhaoine nach bhfuil fhios acu conas rud éigin a rá i nGaeilge nó nach bhfuil cinnte cén dea-chleachtas i dtaca le caighdeán nó gramadach. Is sprioc difriúil ar fad a bheas ag foclóir Gaeilge-Gaeilge nó ag foclóir Gaeilge-Béarla áit a bhfuil muid ag teacht ó thobar na Gaeilge agus ag iarraidh sin a chur i láthair, a shainmhíniú don Ghaeilgeoir san fhoclóir aonteanga nó a aistriú don duine nach bhfuil an chinnteacht sin acu. Ach bíonn muid i gcónaí, bíonn muid i láthair ag an Oireachtas chuile bhliain agus fáiltíonn muid i gcónaí roimh cheisteanna agus in amanna sí an cheist is fánaí a léireodh dúinne go bhfuil rud éigin a d'fhéadfaimis a dhéanamh fós leis an áis a dhéanamh níos fearr. An chéad bhliain a ndeachaigh muid ag an Oireachtas, chuir duine éigin ceist cén fáth nach mbíonn an cúrsóir insa bhosca cuardaigh nuair a théid tú isteach. Bhuel, níor rith sé linn, ach sé mhí ina dhiaidh sin, bhí sin déanta. So, go minic, bíonn, bíonn luach ar leith le haiseolas ó lucht ollscoile agus ó, ó mhúinteoirí go háirithe, toisc gurb iad na foghlaimeoirí, ní hiad an t-aon spriocghrúpa, tá riachtanais ag, ag, ag pobal na teanga féin, go háirithe in aon mhionteanga. Is minic gur trí, trí ghaireas na mórtheanga a. a théann lucht na mionteanga chun teacht ar gramadachas, go dtéann caighdeán, go dtéann litriú caighdeánach, go dtéann dea-chleachtas oifigiúil agus i gcás na Gaeilge, b'fhéidir go rachaidh duine éigin chuig an iontráil le sheet nó an bhfuil síneadh fada ar bhráillín, braitheann sé ar an chanúint agus mura bhfuil mé cinnte, tá sé an-éasca a dhul ag sheet agus beidh an t-aistriúchán Gaeilge agus feicfidh mé láithreach an bhfuil tá nó níl. you know an bhfuil focal éigin ar nós tchí i gCúige Uladh, deir mé tchí muid, an bhfuil sin sa chaighdeán? Agus an déantar lorg TI fada, déantar lorg CHI fada, TCHI fada? Bhuel, gabh ag see sa Bhéarla, SEE, agus feicfidh tú láithreach. You know, so in amannaí bíonn pobal na teanga féin ag úsáid na foinse mórtheanga go mionteanga, tá sin ag tarlú i ngach teanga. Mar sin, aon aiseolas, bíonn fáilte roimhe i gcónaí, agus déanaimid, ní i gcónaí a thig linn riar i gach cás, agus bíonn laincisí áirithe teicniúla nó laincisí buiséid má ghlacann rud éigin am, ach is cinnte gurb í an an tslat tomhais againn i dtaca le rath na hoibre, an bhfuil an obair, an bhfuil an táirge ag riar ar riachtanais na n-úsáideoirí. Go leor, go raibh maith agat a Phádraig. Bhfuil aon cheist ag éinne eile ansin?
Féadaimse teacht isteach le ceist go raibh míle maith agat a Phádraig, d'ár ndóigh as an méid ar fad. Tá mé fiosrach faoin saghas meadar fén scóráil seo ar na focail. An bhféadfá tuairim éigin a thabhairt dúinn de cad iad na focail is coitianta a bhíonn á lorg ag daoine?
Bhuel, tá, tá dhá, nó tá, tá, tá sin spéisiúil mar cheist, tá dhá chritéar i gceist, an, an bonn go ginearálta ar, ar a roghnaítear an liosta focal in aon fhoclóir. Ní i gcónaí a bhíonns an liosta sin ag teacht in ord minicíochta leis an liosta a bhíonns á lorg ag úsáideoirí. Má tá ollchorpas teanga agat agus ritear na halgartaim is uathoibríoch, seo an focal, is dóigh gur 'an' an ceann is coitianta sa Ghaeilge, buille faoi thuairim sin, toisc go bhfuil an t-alt in úsáid beagnach i ngach frása. An rud a dhéanaimid leis an fhoclóir reatha ná, chuile bhliain, déanaimid nuashonrú, cuirimid iontrálacha breise, leis an suíomh. Tá muid ag déanamh sin ar bhonn bliantúil ó chuaigh an suíomh in airde agus an rud a dhéanaimid sa chás sin ná breathnaímid ar na cuardaigh, táimid in ann Google Analytics a dhéanamh ar cén chaoi a bhfuil daoine ag úsáid, tá dhá mhilliún go leith duine sa bhliain, dhá mhilliún go leith úsáideoir uathúil sa bhliain ag úsáid foclóir.ie agus is féidir linn anailís a dhéanamh ar cá háit a bhfuil siad, má tá 400,000 sa bhliain i Meiriceá mar shampla. Tá sé an-spéisiúil an chaoi a gcuireann an t-ardán digiteach agus áiseanna saor in aisce cuireann siad rudaí ar fáil agus you know mar sin chuile bhliain breathnaíonn muide ar na cuardaigh nach bhfuair siad toradh agus go minic is rud éigin is téarma nua nó b'fhéidir gur gur frása samplach a bhí daoine ag iarraidh happy st patrick's day rudaí nár rithfeadh riamh le hÉireannach ach bhí daoine ag iarraidh you know happy st patrick's ok cuireann muid isteach é nó déanann muid bealach éigin a chur ar fáil mar sin tá tá an dá scagadh ann ar dtús báire. ii, Cad iad na focail in ord minicíochta atá laistigh den chorpas ar a mbunaítear an foclóir, ach chomh maith leis sin, ii, Cad iad na focail is minice a bhíonns á lorg, agus go hiondúil bíonn alt beag ar Tuairisc ag an Nollaig gach bliain agus cuirimid chucu torthaí na, déanaimid féin anailís gach cúpla mí chun iarracht a dhéanamh coinneáil cab ar cab leis an riachtanas, ach mar sin, ní i gcónaí. Bheadh sórt iontas, bhuel, cinnte, bhí mé féin mar léachtóir tráth, nó a laghad daoine a bhíonns ag breathnú ar na focail chasta, nó na focail a bhfuil fhios againn go bhfuil siad casta, ins an Bhéarla, atá deacair a aistriú, bheadh iontas orm, na, nó a laghad daoine a chuardaíonn na rudaí sin i dtaca le, rather, na focail is, is simplí ar domhan. Ach sin mar a bhíonn úsáideoirí, ní, ní, ní i gcónaí a thig linne a thuar cad atá ag teastáil.
Right. Go leor, agus an bhfuil aon cheist eile ag éinne?
Tá ceist agam féin, a Phádraig, mura bhfuil duine éigin romham. Go raibh maith agat, Phádraig, as an cur i láthair iontach suimiúil sin. An cheist atá agamsa, tá sé cineál coigilteach, b'fhéidir, agus níl a fhios agam an bhfuil an t-am againn a ghabháil go domhain sa cheist, ach ba bhreá liom sórt an próiseas smaointeoireachta a thuiscint maidir le focail atá ag teacht chun cinn sa chaint, b'fhéidir, a bhfuil bríonna éagsúla leo sórt sa domhan teicniúil versus sa chaint laethúil, cineál rud ar nós togra agus tím, mar shampla, togra. Tá an dá bhrí is coitianta sórt leis agat san fhoclóir ar líne anois. Faraor, níl an chóip chlóite agamsa, so níl 's agam goidé mar a láimhseáil sibh sin. Tá sé go breá é sin a dhéanamh ar líne, an dá chiall a chur taobh le chéile, ach an raibh próiseas taobh thiar den chinneadh a rinneadh. maidir leis an leagan clóite? Bhuel, ar an chéad dul síos, is dóigh gur project an rud a d'éileodh go mbeadh sé sa leagan clóite ar chor ar bith, as a scór, scór minicíochta project. Ach i dtaca le treoir stíle, baineann sin leis an treoir stíle Gaeilge go dtéann an cur chuige, beag beann ar leith na Gaeilge. Tá's againn go raibh Ó Dónaill agus de Bhaldraithe, gur foclóirí iad a bhain lena ré siúd, bhí siad an-acadúil, is foclóirí ard-réime iad, bhí siad saghas beadaí maidir le goidé'n cineál cainte bheadh istoigh. Bhí siad, cinnte bhí Ó Dónaill, bhí an-aird ar, tarraingíodh cuid mhór d'obair Uí Dhónaill as, was it, liostaí frásaí agus focail a baineadh as, foinsí scríofa, foinsí clóite, tá na lámhscríbhinní sin ar fad le Séamas Ó Grianna agus Máirtín Ó Cadhain agus Seán Ó Ruadháin, tá siad ar fad ag an Ghúm. Tá cur chuige na foclóireachta i gcoitinne le fiche nó tríocha bliain i ndiaidh éirí i bhfad níos daonlathaí. Is í cúrsaíocht na bhfocal an príomhchritéar anois maidir le focal a chuimsiú agus tá go leor daoine a déarfadh linn féin, Ó, tá na focla dalba ann agus díreach. Bhuel, bhí na focla dalba i gcónaí sa Ghaeilge ach ní rabh siad sna foclóirí roimhe seo nó ní nós na foclóirí tríocha bliana ó shin nó caoga bliana ó shin as a n-iomlán. Tá, mar a deirim, tá nós ag gach teanga anois gach focal na teanga a léiriú mar a mheastar iad a bheith á labhairt. Agus chiallaigh sin go raibh go leor rudaí a chuir muidinne ins an fhoclóir nach raibh ag teacht leis an chanóin chaighdeánach. Mar shampla, de réir na canóna lánchaighdeánaí, is UILE an litriú ar uilig. Ach tá's againn go bhfuil uilig in beirt de na príomhchanúintí. Sin beirt as na trí mhórchanúint. Mar sin, tá uilig ar fud fad an fhoclóra. Tá's againn go bhfuil an focal bomaite, níl bomaite istigh toisc gur Ultach mise, ach toisc nó nuair a áirítear pobal Thír Chonaill, was it laistigh de mhórphobal na nGaeltachtaí níos mó ná trian, tá pobal an-suntasach a bhfuil an focal bomaite mar an príomhthéarma ceannasach. Tá rudaí ar nós nó tabhartha as Cúige Mumhan, tá an focal áirid istigh againn as Connacht nó tá brí ar leith le áirid, aisteach nó ait nach gciallaíonn 'certain' nó 'particular', mar sin, tá, tá, áirid, mar sin, bhí muid ag iarraidh an teanga, ní, bhí sé níos fusa i gcás an Bhéarla, bhí an fhianaise ar fáil maidir le riocht comhaimseartha an Bhéarla agus leag muid romhainn go ndéanfaimis iarracht oiread agus ab fhéidir, agus bíonn i gcónaí teorainn idir an úsáid agus, go dtí, cá bhfuil an líne maidir le dea-chleachtas Agus rinne muid iarracht, oiread is a thiocfadh linn, caint, an chaint bheo, rinneadh iomlán ábhar an fhoclóra seachas an téarmaíocht, a aistriú gan breathnú ar Ó Dónaill ná gan breathnú ar de Bhaldraithe. Bhí an chéad aistriúchán déanta ag na haistritheoirí ó bheo agus ordú docht tugtha daofa ná seiceáil aon fhoinse. Bheadh na heagarthóirí in ann bheith ag seiceáil foinsí. Agus thug sin léiriú an-luachmhar dúinne ar úsáid bheo na Gaeilge mar atá sí sa lá atá inniu ann. Mar sin, bhí fhios agam go raibh togra in úsáid. Tá togra in úsáid. Agus d'iarr de Bhriain an bhfuil sé i bhfocair Uí Dhónaill, ní ní, ní dhí-chailín sin luach togra mar fhocal atá laistigh de chanóin beo na teanga. Agus tá togra in úsáid i bhfad níos minice in sa teanga ná a lán focal eile atá san fhoclóir. Mar sin, bhí muid, no, bhí muid féin, bíonn, mar déarfainn, bíonn coimhlint idir, dea-chleachtas agus an cleachtas reatha, nó d'fhéadfá argóint a dhéanamh, má théann tú ar líne, seans go mbeadh tá mé fear go han-mhinic, bhuel is cinnte nach raibh tá mé fear ag dhul a bheith, nó is sampla saghas éigiallda sin, ach dá mbeifí go díreach ag glacadh treoir istigh, ag glacadh treoir istigh ar bhonn minicíochta, seans go mbeadh droch-chleachtas mar a bheas ann ar leithéidí. Mar sin, rinne muid iarracht oiread is a thiocfadh linn, an chaint bheo a aithint i dtaca le focail agus i dtaca le gramadach agus le coimhréir agus b'é sin mar a gcíoradh mar bhonn faoi na foclóirí atá i gceist againn a tháirgeadh thar na blianta beaga romhainn, go mbeidh tús áite ag an rud atá beo thar an rud atá ar fáil agus b'fhéidir atá calctha agus b'fhéidir nach raibh ar bhéal daoine le cúpla glúin.
Go maith agat.
Maith agat, a Chóilín, sa phádraig as sin. N'fheadar an bhfuil aon cheist ag éinne ach tá an t-am cineál ag sleamhnú. Mura bhfuil aon cheist tapaidh ag éinne, b'fhéidir go gcuirfimid críoch le cúrsaí mar sin. So mar sin, sea, go raibh míle maith agat, a Phádraig, as sin, do dtreis an-chuid eolais a thabhairt dúinn, in achar gairid chomh maith. Mar sin, ár mbuíochas leat, agus beidh focal gairid agam féin leat, a Phádraig, ach grma agaibh gach duine as a bheith i láthair inniu.